amenewa tsopano amaliza maphunziro awo omwe anatenga chaka ndi miyezi 6. Iwowatu akachoka pano akhala akupita ku mayuniti osiyanasiyana a Malawi Defence Force komwe atumizidwa kuti akayambe kugwira ntchito yawo ya usilikali ngati olamula asilikali. Popitilira ndi mwambo wathu olemekezeka a President athu amayi ndi abambo posachedwapa ndikuperekani mmanja mwa yemwe akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi yemwe agube ndi kubwera patsogolo apa kudzapempha inu a President kuti pereteyu agube pozungulira m'bwalomu poyamba poponya miyendo yawo pang'ono pang'ono zija muchingerezi timati slow time ndipo kenaka poponya miyendo yawo mofulumira zija muchingerezi timati quick

chimene chikuchitika tsopano pano nchokuti amene akutsogolera perete ameneyu anapita kukapempha chilolezo kwa mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika kuti tiloleni kuti tikuonetseni perete mmene tichitira kuno ndipo pakadali pano pereteyo wayamba ndithu kupangira anzathu amene akutimvera pa mbc radio 1 ndiye kuti ku mbali inayi kuli awo amene akumaliza maphunziro awo amene avala zakhakhi kwinaku kuli ena amene avala zija zofira kumtunda ndi mathalauza okuda nde akuyamba kumeneko kuti achite perete wawo m'bwaloli mmene afotokozera kuti pereteyu adzikhala mu ndondomeko zosiyanasiyana pena adziyenda pang'ono-pang'ono ija amati slow march kenako quick march koma adzitero kumazungulira nkumakadutsa pamene pali mtsogoleri wa dziko lino kumpasa ulemu kuli chisangalalo ndithu anthu angoaona anyamata ndi asikana amenewa kuti akuyamba pereteyu chisangalalo kuombera m'manja nde tikuona ndithu kuti ayi perete afuna ayambe tsopano atembenuka kudzatembenukanso zizungu zawo zija za chisilikali za about turn ndi zina zotere ndi zimene zikumveka ndithu m'bwalomo uh, kusonyeza kuti pereteyo wayamba tsopano ya izikuoneka zosangalatsa kuona mmene asilikali akusunthira matupi awo kuti akhale mudongosolo bwinobwino mundandanda bwinobwino ndiye tikaona mizere ya awa a khaki ilipo ndithu pafupifupi 12 eh ndithu mizere ya 12 ikhoza kumakhala ngati mwina pa mzere uliwonse akumakhalapo 8 kapena 9 amodzi koma pa mizere iyi ikumakhala iwiri iwiri ndi ngati owatsogolera awo ena awiri owatsogolera awo mizere inanso ili owatsogolera awo Chimodzimodzinso mbali inayi ya amene avala zofiira kumtunda ndi za black, ma trouser a black kumunsiku, ndithu ndi mmene zikukhalira. Komatu mmenemu tsono muli dongosolo ndipo ayi zosangalatsa kwambiri ndithu, mwambo wochititsa chidwi kapena titi kaso zomwe zikuchitika kuno ku ground la Mafco ku Salima m'boma limene la Salima. kumene mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika akufuna kukhazikitsa asilikali amenewo nditaonanso bandi yawo ya asilikali ndikuti ndimene ikutsogolera zimenezi Eh, perete wayamba ndithu Eh, apapa nde akuti perete uyu wayamba ndi oyenda pang'ono pang'ono wa slow motion They will be on eyes right.

And to spice up the parade, we have the Malawi Defense Force Brass Band, which is dressed in red tunics. olemekezeka a president athu amayi ndi abambo apatu taona kuti mkulu amene akulamula pereteyu lieutenant colonel chance chembezi walamula tsopano kuti makadetiwa ndi asilikaliwa ayambe kuguba poyamba poponya miyendo yawo pang'onopang'ono zija mu chingelezi timati slow time ndipotu iwowa akazungulira adzalamulidwanso kuti ayambe kuponya miyendo yawo mofulumira zija mu chingelezi timati quick time olemekezeka a president athu amayi ndi abambo Tikaonetsetsa m'bwalomu tiona kuti maofisala awiri anyamula mbendera za ulemu. Tonse tikupemphedwa kuti mbendera za ulemu zimenezi zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala tidziyimilira popereka ulemu wake. Komatu asilikaliwa akamadutsa ku nsanja kuno adzakhala ali pa eyes right. Uwutu ndi ulemu umene umaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko yekha monga iye mkulu wa asilikali, ndipo apo ndidzapempha a president okha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. Bwalomutu tikuona kuti muli maofisa cadet ndipo Asilikali amene akuwaperekeza ndi amene tikuwaona avala zofiira awa iwowatu amachokera ku parachute battalion. Awatu ndi asilikali aja amadziwika bwino kuti amadumpha mu ndege pogwiritsa ntchito ma parachute. a president athu kudutsatu patsogolo panupo pakali pano ndi mkulu amene akulamula pereteyu lieutenant colonel chance chembezi ndipo division number 1 akulamula ndi officer cadet precious kampala Division number 2 akulamula ndi Officer Cadet Dungani Msowoya ndipo division number 3 akulamula ndi Officer Cadet Boaz Mkama. Division number 4 akulamula ndi Officer Cadet Thabo Chirambo. Ndipemphe pamene mbendera za ulemu zikudutsa tatiyeni kunsanja kuno tonse tiyime. Division number 5 Akulamula ndi Officer Cadet Precious Mkwina ndipo division number 6 amene akulamula ndi Officer Cadet Collins Phiri amene anyamula mbendera za ulemu ndi Lieutenant Aram Simwaka ndiponso Lieutenant Crispin Phiri amene akuperekeza mbendera za ulemu ndi Staff Sergeant Frederick Chitekwa ndi Staff Sergeant Henry Kembo ndipo parade regimental sergeant major ndi warrant officer class 1 james mbelele tikhale division number 7 akulamula ndi lieutenant stephen musa Ndipo division number 8 akulamula ndi Lieutenant Jessica Kamwana. Division number 9 akulamula ndi Lieutenant Hastings Nyekanyeka. Ndipo division number 10 imene yangodutsa patsogolo panuyo bwana akulamula ndi Lieutenant Joseph Curtis Nyirenda. Division number 11 akulamula ndi Lieutenant Daliso Mumbuza. ndipo division yomaliza imene ili division number 12 amene akulamula ndi lieutenant daniel jihu chilambula ndipo kumbuyo kwenikweniko kuli wachiwiri kwa amene akulamula pereteyu amene pa chingerezi timati parade second in command ameneyu ndi captain priscilla somanje parade coordinator amene akuyendetsa kuti pereteseyu aoneke bwino Ameneyu ndi Lieutenant Dave Mwayi Madziatera, mkulu wa asilikali a Mabatcha, Director of Music ameneyo ndi Colonel Levson Chisambi, ndipo Drum Sergeant Major ndi Sergeant Chipiliro Siware.
apapa ndi kuti perete uchali mkati mmene anafotokozera amene akuyendetsa mwambo uno lieutenant colonel paul chiphwanya kuti pereteyo akhala m'magawo angapo gawo loyamba ndi lija akuti slow motion akuyenda ndithu pang'ono pang'ono Nde amafotokoza ndithu kuti yayi kutsogoloku awavala za khakhi nde ma cadet amene akhazikitsidwe lino ngati ma officer cadets. Koma amene ali kumbuyo kwawo amenewa ndi asilikali aku parachute battalion aja amene amadumpha mlengalenga amene akukhala ngati kugwirizira mwambowu kugwirizira anamwaliwa kuwaperekeza kuti yayi tikulemekezeni kuti muyambe ntchito yanu. nde kukubweraku tsopano kukhala gawo lachiwiri lija la quick march imene pereteyi tsopano aziyendano mwandawala ndithu nde tikuona amene akutsogola pereteyi wakhala ngati chodulira iyeyo kuti akafike kutsogolo akayambitsenso ndithu imeneyi ya quick march komano mmene afotokozera mja ndithu kuti ayi ndi mwambo osangalatsa mwambo wa pamwamba kwambiri ndipo bandi imene ikuwatsogolera kuti perete ameneyu akhale wabwino okoma chotere ndi ija ya mdf brass band zonsezi zikuchitika ndithu pa bwalo lake limeneli la mafo salima ife pano pa mbc radio 1 mbc tv kupatsirani tsatanetsatane wa zimenezi monga manthu wa mawailesi ndi makanema pano pa malawi ndipo khapo ndithu mungapeze zimenezi zikuwulutsidwa live imene tikuchitira kuno kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika maudindo wake ngati mtsogoleri wa nkhondo ku malawi ndi amene akutsogolera mwambo umenewu ndi amene avomereze kuwatchula kuti ayi tsopano inu ndi maofisi akadetsi posachedwa pompa akangomaliza ndithu perete amene akuyenda tunena kuti anthuwa alipo 122 26 amayi 96 abambo ndipo 10 mwa iwo kuchokera m'mayiko ena amene tawandikana nawo amene tili nawo pa ubale womaphunzitsira asilikali ena ah, mmene zachitikira kunoko ena mwa iwo at- eh, ya wayamba tsopano uja amati chani quick march uja koditu kwa amene mukutitsatira pa wailesi kuli zosangalatsa kuno dongosolo kuwala zimene zili kuno zosangalatsa kwambiri nde ayi ndiye nditsatire ndithu